pakati panso mwakapakati tabweretsa ma videos ena monga ngati ataki yomwe adakumana nayo a norman chisale kumene kuja ku dowa tidafotokozanso za anyamata azikwanje makamaka amene adachita ah, chomenya modetsa nkhawa a silvester namiwa ah, kumene kujanso ku lilongwe so amalawi ochuluka adatifotokozeranso kuti "Ah, kodi inu nkhani ya chikondi kampachike chisale kodi idayenda motani nayenso paja adaona mazangazime adamenyedwa ah, kwambiri kodi boma lidapangapo chani kapena boma pakadali pano likupangapo chani so amene tikumuona pamenepayi ndi chikondi kampachike amene adachitidwa ataki kumene kuku ku kasungu ndipo kufotokoza kwake amanena kuti akuti ataki imeneyi ah, makamaka adali kuti wayandikana ndi convoy ya aford kapena kuti ah, enoch chihana amenewawo ndipo 2 minutes ah, adangozindikira ah, kumenyedwa ndithu ah, ndalama zankhaninkhani zomwe zidali mgalimoto zapita ndipo mipira imene ankakasiya ah, makamaka tonse tikudziwa kuti idali nthawi ya kampeni imene ija adangozindikira mipira yonse yapita galimoto ya swedwa ndithu ndipo pamapeto pake tidaona akuloza zala chipani chimenechi cha aford komanso kungotchulapo zinthu ziwiri zitatu zimene iyeyu ah, makamaka zidasowa mgalimoto so kanema ameneyi ndi yemwenso makamaka chikondi ah, chisale kapena chikondi ah, makamaka kampachike chisale adafotokoza yekha momveka bwino akambako kuti adapangidwa zinthu zonga ngati kuti ah, pamenepapa ngati sidali convoy ya aford kapena a enoch chihana kapena anyamatawo amakhulupirira kuti adali anyamata azikwanje omwewaso tatiyeni tionere komanso kumvera limodzi timve kuti chikondi adafotokozapo zotani kamba ka ataki yomwe adapangidwa miyezi iwiri itatu yapitayi mongokumbutsana ndale za kumalawi zimaoneka zophweka koma si zophweka ngati momwe ah, timazionera ndi ndale zodabwitsa kwambiri ndipo ndikasiya kanema ameneyi ndimanenanso kuti mukafika mapeto osamaiwala kupanga like share komanso subscribe kuti nkhani zonse zochoka pamudzi pano zisamakuphonyeni Ah, ndine chikondi shadow mp wa malawi congress party kuchokera ku kasungu central constituency dzulo tsiku langa linayamba mmene tsiku lina lililonse limayambira ndakasiya ana anga ku sukulu kumacheza nkhani zokhudzana ndi kampeni kenako napitilira mabanki pa gateway kutenga mipira yanga 102 kumapita constituency kumene na ndi bonanza makamaliza pa ulendo wanga mwachidule ndayima pa chinkhoma pamene panalinso msonkhano wina wa azimayi pana right honorable gotani hara uh, honorable khumbize kandodo chiponda komanso honorable jean sendeza pameneponso ndinayankhula ndinachoka pamenepo ndapitirira ulendo wanga kuti ndipite malo amene ndimapita kwa amene amakudziwa kasungu ine ndimapita malo amene amatchedwa kuti kunguzi kunguzi tikadutsa pa kasungu prison timakhota kumanzere tikakhota kumanzere mudzi woyambirira timati vijumo nditadutsa mudzi umenewo ndinadutsa sienta ndi kalole kakamoto nditatsetsereka pang'ono ndawoloka bridge ndaona pamtunda pang'a pali convoy ndipo ndinayima kuti ndione kuti ndiyandani kukuchitika ndi chani sipanapite mphindi mene ndazindikira kuti kumbali yawo kumanja kuli galimoto kumbali yawo kumanzere kulimanso galimoto ndipo sindinadzidzimuke chifukwa zimenezo ndi zanomo ukaona anthu ena mwina akuluakulu akudutsa anthu amakhala ndi chidwi kodi winayu ndani anandifunsa kuti ndine ndani ndatsitsa glass langa kuzifotokoza nditangozitchula dzina kuti ndine wa kongeresi anandimenya chibakera choyamba padiso mumachita matama mumakula mtima wina watchula kaindiketa kufuna kundibaya nakwa wina wabwera ndi pepper spray kuyamba kundithira ndi pamene chipwirikiti chinayambika ndakankha chitseko kutuluka kuyamba kuthawa kupulumutsa moyo wanga mwachidule kwambiri mmene momo ndi mmene zonse zinachitikira kumbuyo ndikuti anyamatawo akuphwanya galimoto kutenga ndalama zanga zimene timakamalizira ku tournament 17 million atenga foni yanga samsung s24 atenga mipira yonse 102 ndinaona kuti ngati mipira tochepa akuponyera anthu mipira ina atakaika mgalimoto ngati muona kuti mavidiyo akuyenda pa social media mutha kuona kunena kuti amaponya mipira imene ana ndi azimayi ena ovala za aford amathamangira okatola inali mipira yanga chipongwe chimenecho ndapangidwa achihana ali pamenepo ailini katola ali pamenepo ndinayesera kuwapempha kuti andipulumutse koma anandiyang'anira kumbali si anthu achilendo kwa ine ndi anthu ndimadziwa ndathandizapo mmbuyo koma nthawi itakwana kuti andipulumutse anandiyang'anira kumbali ndi ambuye yekha odziwa kukhululuka awakhululukire chifukwa ine ngati mnyamata sindibweza china chilichonse chachipongwe ndipo ngati ali mapulogalamu obwera kasungu ali olandiridwa kuzapanga chifukwa voti imene tikavota pa 16 september ineyo ndi ndi chiyembekezo ndikapambana ailini katola aford mapulaimali analuza anapeza 1 voti yozivoteranso okha olo ma monitors awo sadavotere achihana chipani chonse mp ndi mmodzi si anthu oti munthu ungafune kuwapanga chipongwe chifukwa za mpikisano pa chilungamo chake sakupangana nawo ambuye odziwa kukhululuka awakhululukire zi- Ah, ndine chikondi shadow mp wa malawi congress party kuchokera ku kasungu central constituency dzulo tsiku langa linayamba mmene tsiku lina lililonse limayambira ndakasiya anzanga ku sukulu kumacheza nkhani zokhudzana ndi kampeni kenako ndapitilira mabanki pa gateway kutenga mipira yanga 102 kumapita ku constituency kumene ndinali ndi bonanza makamaliza ulendo wanga mwachidule ndayima pa chinkhoma pamene panalinso msonkhano wina wa azimayi pana right honorable Gotani Hara uh, honorable khumbize kandodo chiponda komanso honorable jean sendeza pameneponso ndinayankhula nditachoka pamenepo ndapitirira ulendo wanga kuti ndipite malo amene ndimapita kwa amene amakudziwa kasungu ine ndimapita malo amene amatchedwa kuti kunguzi kunguzi tikadutsa pa kasungu prison timakhota kumanzere tikakhota kumanzere mudzi woyambirira timati vijumo nditadutsa mudzi umenewo ndinadutsa sienta ndi kalole kakang'ono nditatsetsereka pang'ono ndawoloka bridge ndaona pamtunda panga pali convoy ndipo ndinayima kuti ndione kuti ndiyandani kuti chikuchitika ndi chani sipanapite mphindi mene ndazindikira kuti kumbali ya kumanja kuli galimoto kumbali ya kumanzere kulinso galimoto ndipo sindinadzidzimuke chifukwa zimenezo ndi za normal ukaona anthu ena mwina akuluakulu akudutsa anthu amakhala ndi chidwi kodi winayu ndani anandifunsa kuti ndine ndani ndatsitsa glass langa kuzifotokoza nditangozitchula dzina ndine wa kongeresi anandimenya chibakera choyamba padiso mumachita matama mumakula mtima wina wathyola ka indicator kufuna kundibaya nako wina wabwera ndi pepper spray kuyamba kundithira ndi pamene chipwirikiti chinayambika ndakankha chitseko kutuluka kuyamba kuthawa kupulumutsa moyo wanga mwachidule kwambiri mmene momo ndi mmene zonse zinachitikira kumbuyo ndikuti anyamata akuphwanya